Hello, and thank you for taking the few minutes to listen to this message and to watch this video. moni nonse ndipo ndikufuna ndikuthokozeni chifukwa chakutenga mphindi zochepa kuti mukathe kumvetsera komanso mukathe kuoneratu pakanema wanu And our hope is that it will be a blessing to you. ndipo chiyembekezo chathutu ndichonena kwakuti uh, zinthu zimenezi zikhala mdalitso kwa inuyo We're going to read just one verse from the Bible, Romans chapter th- uh, 6 and verse number 23. ifetu tiwerengatu vesi limodzi kuchokeratu m'baibulo aroma chapter chake cha 6 ndipo ndime yake ikhala ya 23 It says, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ndipo vesi limeneli likunena kuti pakuti mphotho yace ya uchimo ndi imfa koma mphatso ya ulere ya Mulungu ndiyo moyo wosatha wa mwa Kristu Yesu Ambuye wathu. I think we are all familiar with what wages are. Ndikukhulupirira kuti ife tonsetu tikuzindikira bwino lomwe kunena kuti kodi akati mphotho ndi chiyani. A wage is simply something, a payment that we receive for work that we've done. Inu mukudziwa mphothotu ndi chinthutu chimene kapena malipiro amene ife timalandira pa ntchito imene ife tayigwira. A, wor- a wage is something that we have earned because of our work. mphothotu ndi china chake chimene ife timachipeza chifukwa tagwirira ntchito And a wage is something that we deserve to have because we have put effort in to get it. Uh, mphothotu ndi chinthu chimene ife tikuyenera kukhala nacho chifukwa tinayesetsa kugwirira ntchito kuti tikhale nacho chimenechocho But the Bible tells us in this verse that we've just read that there are wages for being a sinner. komatu baibulo latiuzatu mu vesi limenelitu limene taliwerengali kuti pali mphotho yaketu pakukhalatu wochimwa There is something within you and I, a sinful nature that affects every person. palitu chinthu china chaketu mkati mwa ine komanso mk- ah, mkati mwa inu chimene ndi chauchimo chimene chimakhudza munthu wina aliyense And that sin drives us away from God. ndiye uchimo umenewutu umatithamangitsatu ife kuti tichoke pamaso pa mulungu It ruins all the good works we might try and do for God. ndiyetu uchimo umenewutu umaononga ntchito zonse zabwino zimene ife timayesetsa kuti tigwire kumugwirira mulungu And because of all our wrongdoing, we have earned something. ndiyetu chifukwatu cha zinthu zonse tu zoipa zimene ife timapangatu ifeyo tinayo mphotho ya zimenezozo The payment for our sin or the result of our sin is death. ndiye kulipira kapena kuti zotsatira za uchimo wathu ndi imfa And just as when you work for money or whatever other payment, ndiye mongatu mofanana inu mmene mumagwira ntchito kuti mulandire ndalama kapena kugwira ntchito kuti mulandire kanthu kena kalikonse it is something that we deserve. ndi chinthutu china chake chimene ifeyo tu timayenera kuti tikalandire And because we are sinners, we deserve the judgment of God for them. So, because we are sinners, we deserve the judgment of God. ndiye chifukwatu ife ndife ochimwatu tikuyeneratu kulandira chiweruzo cha mulungu And the result of sin, the, the Bible tells us, is death. ndiyetu zotsatira za uchimo baibulo limatiuza kunena kwakuti ndi imfa Death brings sorrow and it brings separation. Inu mukudziwa, kunena kuti imfatu imabweretsa a, kuwawidwa mtima komanso imabweretsa kusiyan, kusiya, kusiyanitsidwa. But worst of all, it can bring separation from God forever. Koma choyipitsitsa chimene chimachitika pa imfa ndi chonena kwakuti timatha kusiyanitsidwa kuchokera pamaso pa Mulungu ndipo kumakhala kwamuyaya. But God offers something that is in complete contrast to that. Komatu Mulungutu ama akupereka china chaketu chimenetu ndi chosiyanatu ku zimenezi. The Bible says that God offers a gift to you and I. kuti mphatso kapena kuti ah, mphotho kwa ine And a gift is something that is completely different than wages. komatu uh, mphatsotu ndi chinthu chosiyana ndi mphotho A gift is something that is freely given. mphatsotu ndi chinthu china chake chimenetu chimaperekedwatu kwa munthu koma kwa ulere It comes at no cost to me or you. chima- chimabweratu kwa inu komanso kwa ine osalipira mtengo wina uliwonse but it costs the one that gives the gift. komatu mtengo umenewotu amalipira ndi munthu amene amapereka mpho- am- ah, mphatso imeneyoyo And unlike wages, a gift is never earned or worked for. mongatu tanena kale posiyanatu ndi m- mphoto mphatsotu eh, sima sima si- simalandira pa- simali kulandira kwa malipiro ena aliwonse koma ndi chinthu chimene chimabwera chaulere And a gift is not even something that we deserve to have. ndetu mphatsotu si chinthutu chimene ifetu tikhoza kuchinena kuti ndimayenera kukhala nacho ayi But God, in His love, has offered to you and I the gift of hope and forgiveness from sin. komatu mulungu mu chikondi chaketu wakupatsani inuyo komanso wandipatsa ineyotu chikhululukiro cha machimo The Like in Bible Patso. says, The Bible says the gift of eternal life. ndipo baibulo likunena kwakuti mphatso ya moyo wosatha eternal peace and joy. komansotu mtendere wosatha komanso chimwemwe chosatha Being in heaven forever. kukhalatu ndi chitsimikizotu kukhala kumwamba kwamuyaya having my sin and your sin forgiven kukhalatu kuti machimo anu komanso machimo anga atakhululukidwiratu and never having to fear about being separated from God forever komanso kukhala opanda mantha kuti ine ndidzasiyanitsidwa ndi mulungu kwamuyaya But the Bible tells us that this gift was provided through a man. komatu baibulo limatiwuza ati kuti mphatso imeneyi inaperekedwatu kudzera mwa munthu It was God's own Son, Jesus Christ, ndi mwana waketu wa mulungu amene ndi ambuye yesu khristu He was the payment for your sin and for mine. iyetu ndi amenetu analipiratu ngongole ya machimo anu komanso machimo anga he paid the price in full for our sin analipiratu mtengo wonse wodzadzatu wa machimo athu he died and his blood was shed that you and i could have life iyetu anafa ndipo mwazi wake unakhetsedwa kuti inu ndi ine tikhoza kukhala ndi moyo And the Bible says he rose again the third day and sits now in heaven. nde baibulotu limafotokoza kuti iyetu anadzukansotu kachitatu pa tsiku lachitatu ndipo mu tsiku la lero ali kumwambatu pa dzanja lamanja la mulungu Ata- atate wa mphamvu zonse He was paid the wages of your sin so that you could have the gift of life. iyetu analipiratu mtengo wa machimo anu kuti inutu mukakhaletu ndi mphatso ya moyo wosatha so how do you receive the gift ndiye inu mumalandira mphatso imeneyi ya moyo wosatha mu njira yotani the answer really is in the question ndiyetu yankho limenelitu lili mufunso lomweli you simply take it for yourself ndiye inutu mungoyenera kudzitengera nokha You put your trust in Jesus Christ, the Son of God. ikanitu chikhulupiriro chanutu mwa mwana wa mulungu yesu khristu Accept him as your personal Savior. mulandireni iye ndi kumuvomereza ngati mpulumutsi wanu wanu And God, in his love, forgives your sin and gives you the gift of eternal life. ndiye mulungutu mu chikondi chake amakhululukira machimo anu natenga mphatso ya moyo wosatha ndi kukupatsani It can be yours even now. Ndipotu ikhonza kukhala yanu ngakhale pompano pamene mukumvera kulalikidwa uku. Put your trust in Jesus Christ and receive the gift of eternal life. Ikani chikhulupiriro chanu pa Yesu Kristu ndipo mulandire moyo wosatha. Thank you for listening and may God bless his word to you. Zikomo kwambiri chifukwa chakumvetsera ndipo Ambuye adalitse mawu ake.